min bɛna kɛ kɛlɛ bolo fila ye ka taa jamana ko la foroba ca bɛ se ka latilen cogo min na o ni kiri bɛ se ka jɔ maliden bɛɛ ye cogo min na mas yɛrɛwolo ka fɛɛrɛ dɔnnen don o ye jumɛn ye o ye yɛrɛwolo sɔnna ka jamanadenw ka degun kiriko ta fan na mhm. an bɛ don min na i ko bi mhm. k'a sɛrinen mhm. an bɛ se k'a fɔ à 90 pourcent gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan kiriko ta fan fɛ mas mali tiɲɛ tiɲɛko kiri maliyɛnw ti bɔ n'a ye ka caya mɛ n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u t'a dɔn k'o ka ca ni kiri caman mali kɔnɔ tiɲɛ tiɲɛko kɛlɛ masiba ye ko mali la yan mhm. ni tiɲɛko kiri daminɛna mhm. duuruw ti bɔ n'a kuma ye ka caya mhm. mɛ i b'a sɔrɔ jugew dɔw ni procureurw dɔw ni fanga tigilamɔgɔ dɔw bɛ min sɔrɔ tiɲɛ na i b'a sɔrɔ hali min yɛrɛ bolo k'ale ye caman sɔrɔ o m'o sɔrɔ a la yɛrɛ mhm. ouais. masi tiɲɛ tilala mali kɔnɔ yan juge fɛ k'a di mɔgɔ ma mhm. du lamɔden ka dudenw yɛrɛ to yen mhm. mali dugukolo ko cɛ n'i donn'o kɔnɔna na a yera ko an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka yan nɔ kuma fɛn bɛ tali kɛ mamadu kasoge de fɛ kiri tigilamɔgɔw dɔw mako foyi tɛ sɛrivisi minnu bɛ jamana bolo n'olu ye sɛrivisi tɛkiniki kɔnsɛrinen olu ka sɛbɛn na u mako tɛ IGM ka sɛbɛn na u mako tɛ domaine ka sɛbɛn na u mako tɛ urbanisme ka sɛbɛn na u mako bɛ min na dɔrɔn olu b'a fɛ k'a kɛ cogo min na ka k'o ye masini bolo kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mali kiri n'a daminɛna a tɛ laban a tɛ ban dɛ san tan san mugan san bi saba kiri yɛrɛwolo bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ o ye fu ka se ka siri o dan na kiri kana dama tɛmɛ o ka bɔ a la ɔ juge fana ka se parce que an bɛ ka baara k'o bɛɛ kan juge fana ka se k'a dɔn k'ale tɛ dugukolo dibaga ye a tɛ se sariya foyi tɛ mali kɔnɔ yan ko min bɛ juge bila k'a ka dugukolo di mɔgɔ ma o tɛ yen o sariya tɛ yen. a tɛ se ka kɛ. o tɛ yen sans aucune justification préalable juge tɛ se ka dugukolo di mɔgɔ ma. masi ka fara o gɛlɛya kan. an b'an yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ. an ye tagali min kɛ. yɛrɛwolo ka comité de pilotage fana mhm. jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɛ i b'a kalama ko fanakaw ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min fɔra ɲɛna o y'u ka kungolotigɛko de ye mɛ kabi ala ka mali kɛ mali an m'a mɛn an tulo la an m'a mɛn an tulo la an m'a ye ko juge dɔw procureur dɔw nana fo ka fu siri fana kungolotigɛko dan na au contraire cɛ o cɛ wulila k'i b'i kɔgɔ da a la u y'i kɛ wo la masa an y'a an m'a mɛn an m'a ye ko fɛn bɛ tali kɛ jɔnmayako kɛlɛ min jɔnyako kɛlɛ min bɛ Kayi mara kɔnɔ ko procureur dɔ sɔrɔla ko juge dɔ sɔrɔla ko inspecteur ko commissaire dɔ sɔrɔla ko commandant dɔ sɔrɔla ko min y'i ko k'a b'i ni da la ko k'a kɛlɛ parce que minnu bɛ ka justice fɔ k'a dɔn ko nin bɛɛ de b'a la koyi Hmm? o t'o ye hmm. an m'a mɛn an tulo la diɲɛ don si da kelen ko mali kɔnɔ ko juge dɔ sɔrɔ ko procureur dɔ sɔrɔ ko min ko ko dugukoloko ɲagami ko bɛ mali kɔnɔ ko fu ka siri a dan na Kabi ka mali kɛ mali an m'a mɛn an tulo la an y'a ye minisiri kunda la on fait allusion à Zoumana Sacko min nana en tant que ministre des finances k'a bɛ fu siri yuruguyurugu la an m'a mɛn an tulo la don si da kelen ne m'a mɛn tulo la m'a ye m'a lakalen ye ko procureur dɔ sɔrɔ mali kɔnɔ min ko juge sɔrɔ mali kɔnɔ min ko ko mali foroba nafolo tali k'a buruja ka yuruguyurugu kɛ k'a bɛ fu siri a dan na donc ni mɔgɔ min fɛ ka ɲɛ sɔrɔ ka kiiriko la u b'u banban nin de kan an bɛ kɛlɛ kɛ nin de kan mais n'an y'an ka kiiriko kuma kɛ jakumabo ye k'o kɛ n'a fɔ o ye boliko de ye k'o kɛ n'a fɔ o ye faransiko kuma de ye e da tɛ se ka don a la an bɛ to ni jɔnya kɔnɔ wa faransi bɛ segin ka n'i sigi an kan na o jɛlen don u ko teri n bɛ bɔ kuma na ni min ye yɔrɔ la ni fanga o fanga ma se k'a ka jamana kɔnɔdenw lakana cɛw kɔrɔ ko fanga tɛ se k'a yɛrɛ lakana o kɔrɔ de c'est pourquoi fanga bɛ firi a firikun tɛ dɔwɛrɛ si parce que dɛsɛra ka jamanakɔnɔdenw lakana ni fanga ye jamanakɔnɔdenw lakana jamanakɔnɔdenw bɛ jɔ fanga ye mais ni fanga ye jamanakɔnɔdenw labila kana siga a la jamana bɛ firi parce que jamana sigilen don jamanakɔnɔdenw kamako de la awɔ k'a fɔ bɛɛ bɛɛ ko dɔn basi yɛrɛwolo kelen don ka kiiriko ta ba min na ne ma da a la ni tɔn sigira mali kɔnɔ tɔn min kelen don k'a ɲɛsin a ma ka taa se kundama la kuma bɛ yen tabarikala merci fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo eh, dirisa Meminta ka MINUSMA k'a gɛn parce que kumaba don dɛ an ye an dun ye kongo ta ye eh, su yɛrɛ de bɔr'o la aw ko k'aw bɛ révolution eh, intelligente de la yala o fɛɛrɛw ye jumɛn ye jamana caman na mhm. faransi tun bɛ yen mais pour que k'a gɛn su bɔra yen mhm. mais an sera ka faransi gɛn yan nɔ k'a sɔrɔ alihamudulila su ma bɔ su ma bɔ su ma bɔ aw ma gabakuru yɛrɛ ta non mais on l'a dit an bɛ révolution intelligente kɔnɔ o ye kelen ye mm-hmm. et puis kɛlɛ dɔ de don an bɛ ka min kɛ an dalen don a la mm-hmm. su ma bɔ mais dɔw sen karila dɛ d'accord o ye spécialiste ka kuma ye mm-hmm. ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ min sen karila après a bɛ tila k'o tigi vous savez an bɛna min kɛ pour que minisma ka taa mas mhm. an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an taa an t'a fɛɛrɛw bɛɛ fɔ mhm. mais lɛtiri min deposera mhm. o tun ye fɛɛrɛ dɔ ye lɛtiri in kɔfɛ an ye bɔli min kɛ euh, euh, le 5 août o tun y'a fɛɛrɛ dɔ ye mas an bɛna bɔli min kɛ le 22 o y'a fɛɛrɛ dɔ ye

k'a sɔrɔ ma kɛlɛ mm, ka taa so i m'a faamu mm. n'i ye tulonkɛlakɛlaw de bila yɔrɔ la u b'a fɔ ko fo ka yɔrɔ d'u ma jagoya la mais sɛbɛkɛlaw bɛ ɲɛ k'a sɔrɔ ma fara la quoi donc mas eh, fɛɛrɛ minnu b'an bolo mm. an tɛna don fɛɛrɛ kɔnɔ détail la mais min maliyɛnw kan ka bɔ min kalama o ye jumɛn mm-hmm. minisma yɛrɛ sɔnna a ma o o bɛ yen mm-hmm. eh, o don na mm-hmm. kunu an kɔrɔ n y'a ye minisma ka page kan ko u taara an ka jamana dɔ la mopti région la yɔrɔ dɔ de don ko euh, l'éducation des jeunes filles mm. mas minisma da éducation des jeunes filles eh, u b'u da don o fana la mas o kɔni ye o dépravation de ɲɔ ɲɛli an ka jamana kɔnɔna la fo an ka lamɔ fo minisma bɛ taga a da don o la minisma ye qui pour que k'a da don an ka lamɔ la ah, an ma sɔn k'o accepter an ka jamana kɔnɔ raison pour laquelle an ban'u la wa raison pour laquelle fo ka taga parce que on peut pas continuer mas mm -hmm. mali bɛ niveau min na bi y'a ye mm -hmm. e, an danbew lagosira cogo min na y'a ye mm -hmm. e, tiɲɛni min ka don jamana kɔnɔ cogo min na y'a ye mm -hmm. k'a fɔ ko an bɛ k'o dilan waati min na mm -hmm. ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u ka sira tɛ danbeko la u ka sira tɛ foyi la mm -hmm. surtout mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'i y'u ta n'a fanba ni gouine tɛ i b'a sɔrɔ pédé don mm. olu de ka to an ka musomanninw sigi k'u bɛ taa ka lamɔko kuma f'u ye mas mm. u bɛ mun don hakili la a ko filɛ c'est u bɛ mun don hakili la mm-hmm. o ye ka taga an ka danbe tiɲɛ k'an ka lamɔ tiɲɛ k'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ mm. mas o fɛn sugu ninnu ça peut pas continuer il faut que o ka jɔ de mas mm-hmm. n b'a fɛ ka fitinin fɔ kiriko yɔrɔ la mas mm-hmm. vous savez eh, an bɛ système dɔ de kɔnɔna la a système tant que ni a ma kɛlɛ ka bɔ yen an ka kiriko tɛ ɲɛ sɔrɔ. o ye jumɛn ye. mas i tɛ se ka juge ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka magistrat ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma recrutement ɲuman kɛ i m'a faamu mm. mɔgɔw tɛ se ka ta k'u kɛ magistratw ye dɔrɔn parce que dɔw fa tun ye procureur ye parce que dɔw fa ye juge parce que u bɛ a kɔnɔna la mm-hmm. mɔgɔw tɛ se ka ta dɔrɔn k'u kɛ juge parce que u ye 2 millions 3 millions 4 millions bɔ. ko olu ka tila ka taga kiri kɛ a ɲɛma mm-hmm. mas olu tɛ o tɛ se ka kɛ o mm-hmm. olu tɛ ka kiri k'a ɲɛma mas n bɛ exemple dɔ d'i ma mm-hmm. n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mas an ni dɔ ye quatrième année kɛ ɲɔgɔn fɛ quatrième année bɛɛ a ma taa ekɔli la parce que a kun lajɔlen don mas an tilala anw bɛ an ka eh, mémoire préparer la waati min na an b'a la k'a mɛn k'an yɛrɛ ka mémoire kɛ o tɛmɛna concours min dar'o kan kalo damadɔni o kɔfɛ masa a pasira bon masa o tigilamɔgɔ bɛ taga kiri jumɛn de tigɛ sisan droit yɛrɛ a t'a maîtriser a t'a dɔn a donna cogo min na a t'o dɔn bon masa tant que n'o fɛn ninnu ma kɛlɛ an tɛ se ka tila masa filanan ye jumɛn masa an bɛ environ u tun b'a fɔ 22 mais n ye kunnafoni dɔ sɔrɔ k'a fɔ an bɛ environ entre 22 et 25 millions d'habitants an ka magistrat tɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bɔ an ka juge tɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bɔ a k'a tɛ kɛmɛ duuru bɔ jumɛn ni an ka kiritigɛlaw a t'o da bɔ a t'o bɔ bon imagine 22 millions mɔgɔ kɛmɛ duuru an k'a kɛ kɛmɛ duuru ye mɔgɔ kɛmɛ duuru k'olu k'u ka dossier traité hmm. u b'o traité ban en combien de temps et puis u b'u profité o fana fɛ le fait que u ka dɔgɔn dossier ka ca masi kiri na a bɛ daminɛ mali la mais kiri tɛ ban mali la i b'a dɔn mun na kiri tɛ ban hmm. waati o waati hmm. ni sɛgɛn ye e, e, juge minɛ a bɛ taa don tiroir kɔnɔ ka dossier dɔw labɔ k'aw wele k'a ye na o bɛɛ b'a la masi an ye stage de kɛ tribunal la. parce que a kɛra a bɛ kɛ fond de commerce a bolo quoi hmm. donc tant que o système ninnu ma kɛlɛ hmm. premièrement ka recrutement kɛ hali an y'a mɛn tuguni ko recrutement dɔ bɛna kɛ k'a tɛna mɛn mais ko 100 personnes ma se mais o bɛ mun bɔ a la ok tant que ni personnel ma sɔrɔ hmm. ka personnel qualifié sɔrɔ i m'a faamu wa ka système kɛlɛ an bɛ mɛn kɛlɛ la ɲɛ tɛna sɔrɔ a la et puis an bɛna na se niveau sugu dɔ la mhm. fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ka jugu kojugu il va falloir que mɔgɔw k'a dɔn c'est à dire système yɛrɛ kɔnɔna la mhm. mɔgɔw yɛrɛ ka commencer ka u ka autocritique kɛ mhm. i m'a faamu wa fɛn min man u yɛrɛ la u yɛrɛ k'a kɛ u yɛrɛ k'a kɛlɛ parce que bi bi in na fanga dɔ bɛ magistrat la olu yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ kɛ u ka fɛn kɔnɔna la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bi n'i ko k'i b'u muter tant que n'u yɛrɛ ma jɛna u tɛ se ka muter. ok merci ɛɛ euh, Ben ko ko k'i ɲininka ko an ka jamana kɔnɔna la bi ko i b'an ka monument caman ye. o ko tubabu a dédiélen don tubabu de la ko munna olu tɛ kari ka bɔ yen ka na ni farafinna monumentw ye an yɛrɛ ka masakɛw ka na ni olu ka monumentw ye nin fana ye dɔ ka ɲininkali ye kosɛbɛ ɛɛ tiɲɛ na mas ɛɛ an ye souveraineté culturelle min fɔ ani culturelle an y'o min fɔ donc euh, il faudra que o de ka don ba la o de bɛ nin ko ninnu bɛɛ ta en charge donc o la o pro- o politique bɛ to mise en œuvre bɛ to ministère de la culture bolo pour ka se ka nin baaraw bila sen kan cogoya min na Ousmane Sonko ale kɛra Ziguinchor maire dɔrɔn de ye a y'a bɛɛ bɔ yen yɔrɔ yɔrɔ tun bɛ yen k'i bɛ jɔnya taamasiyɛn ni tubabu tɔgɔw ye hali rue dɔ tun bɛ yen ko rue France wa ma a y'o yɛlɛma ko rue de l'Union africaine kosɛbɛ Tiko ta comme ce que euh, Sankara aussi a fait a ye jamana tɔgɔ yɛlɛmali min ka bɔ Haute Volta la ka na burukina faso la d'après lui-même Haute Volta ne signifie rien kɔrɔ tun t'a la voltaïque mais burukina faso faso le pays des hommes intègres maa minnu n'u ja b'u yɛrɛ la olu ka dugukolo ɔ n'u mago b'u yɛrɛ la o tigi kɔrɔ b'o la olu ka faamu na donc pour nous o baara ninnu ye wajibi ye an kan n'an bɛna yɛrɛ tigiya Mm. donc étape étape par étape mm. an bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma mm. donc o ye diyagoya ye wa a bɛ a tɛ taa o si kɔ mas n'i ko i ka kotigiya i ka yɛrɛtigiya an ka maaw par exemple eh, modibo keyita mm-hmm. ale seginna kɔ ka taa ta babɛnba de la o saya ka fisa malo ye an b'o min fɔ an ka hymne national kɔnɔ mm-hmm. a taara yen de o Mm. donc o de o de kumakanw b'an bolo mm-hmm. olu de ka ɲi ka yanga bi mm-hmm. nka hali n'i taara a bɛ fɔ an ka yɔrɔ dɔ ma ko place de la liberté mm-hmm. i bɛ taa sɔrɔ tuguni u bɛ taa tubabu sɔlidaw fana foto k'o yɔrɔ la tuguni o bɛ tubabu sɔlidaw tɔgɔ kɛ o kuma qui a libéré le Mali o n'a ɲɔgɔnna caman donc pour nous diyagoya don an ka ɲi ka ɲɛsin kɛ ka taa an yɛrɛ ka kɛlɛmasaw k'u waleɲuman dɔn reconnaissance ka ɲi hadamadenya la kosɛbɛ donc ani yɛrɛtigiya i k'a dɔn ko i tɛ nin ye olu ka jamana kɔnɔ quoi ko walasa an ka fierté ka segin anw ma ko fo alasani ka yafa deli mm. k'u bɛ ka alasani ka yafa kɔnɔ ko n'o tɛ ko ni bila kɛra ten yen mm. ka sɔrɔ alasani ma yafa deli ko est ce que o tɛ jɔnmaya ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma nin ye dɔ ka ɲininkali ye ko k'a ɲɛsin i ma. wala ne kɔni bolo ma jɔnmaya tɛ tiɲɛ bangena kaban. walayi an ka sama balanen don nin ko in bɛ kɛnɛ kan sa mas nin bɛ kɛnɛ kan alasani yɛrɛ de bɔra n'a a to tigɛda ye ko diɲɛ k'a seereya ko ONU ka bɔ ko k'a jalalatigɛ ONU bɔra k'a jalalatigɛ ɔ jumɛn kuma jumɛn b'o kɔ mas a jigi tun bɛ maa o maa kan bɛɛ y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ i ko alimanw ka maa don olu k'u t'i ko la dɔn k'i nana olu de lakana ɔ i ko ko a tɔgɔ MINUSMA ka maa don olu k'u t'i ko la dɔn ko diɲɛ ka bɔ k'a seereya diɲɛ y'a seereya ɔ nin ko in bɛ kɛnɛ kan quoi ne t'a fɛ yɛrɛ an ka débat caman janya nin kan an ka sɔn min ma dɔrɔn ADO bɛ minɛn dɔ kɔnɔ i b'a fɔ mansin dilannen ka tiɲɛni kɛ o ye robot de ye un robot c'est une machine programmée pour la destruction unhun ɔ Asimi bɛ libérateur ya unhun o minɛn de kɔnɔ Asimi yɛrɛ okay. ka kuma di Kuyate ma pour terminer an bɛ Asimi de wele a bɛ jɔrɔlen min na peuple africain na pour que ADO bɛ se min na ka julaya julaya k'o yanga ka taa guerre civile wuli Ivoire yan a kana na Ivoirien Malien kɛlɛ dɔ wuli unhun tiɲɛ dɔnna kaba jotigi jora jalakitigi jalakira asimi k'i pan ko kunna maaba de bɛ se k'o kɛ ka kɛlɛ to sen na k'i pan ko kunna de ka maaya kɛ maintenant o de bɛ anw bolo ado ka yafa gulonnen ka to ado la ye parce que yɛrɛbonya mhm. o de bɛ ado ninnu na a tɛ na n'a kɛ quoi hali ni diɲɛ bɛɛ y'a fɔ a t'a kɛ dɔ taara n'an ye an ka évoluer pour que ka bɔ justice ko ne b'a fɛ ka dakuruɲɛ kelen min fɔ justice kan o de ye mas mhm. walayi

Siriki ni mɛmɛ ta da magara la tribunaux bɛɛ hali bi i b'a fɔ i b'a mɛn ko kati tribunal de o bɛ eh, cercle commune bi saba ni wolonwula bɛɛ kiri bɛ kɛ yen de kati kasobon jɔlen bɛ ko ka maa kɛmɛ naani bila a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maa ba saba ni kɔ b'a kɔnɔ mas o fana tɛmɛnen kɔfɛ maaw bɛ taa kaso kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ u tɛ kiri wa i mana kɔnɔgan bi faantan i jigi sɛmɛyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn kiribon mais walayi n'i tɔɲɔna bi i bɛ siran yɔrɔ min ɲɛ o ye kiribon de jugew ka ɲi ka u jɔ o ka fɔ outrage ko kuma bɛ sen na kuma wɛrɛ bɛ sen na mas nka kiri kɔngɔ de bɛ malidenw na bi walayi et on s'est battu pour un état de droit fo o de ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ cogo min mas ko rwanda an kɛrɛfɛ mhm. asimi bɛ se ka misali caman ta paul kagame kan mhm. o la a bɛ sago paul yɛrɛ kan quoi mhm. paul y'a kɛ cogo min bi anw tile bɛna vingt et unième siècle de ma le siècle de multimédia micro min filɛ a bɛ se ka filimeli kɛ a bɛ se ka enregistrement kɛ telefɔni b'a kɛ lunɛti b'a kɛ collier min bɛ don i kan na a b'a kɛ bukulu b'a kɛ mɔnturu b'a kɛ fɛn bɛɛ b'a kɛ mas an tɛ juge wɔɔrɔ minɛ mhm. a b'i ni ala cɛ o kan k'u ja yira mhm. olu ka kiri k'u kiti mhm. ni k'u ɲangi ko maa wɛrɛ bɛ juguman kɛ mas walayi tabarikala ko circulation na ko kɛmɛ fila fila bɛ minɛ kɛmɛ naani naani bɛ minɛ taa kɛ wurana i b'a bɔ polisikɛ b'a fara i kulo kɔrɔ parce que a t'a dɔn ko kuma na fɛ ko eh, eh, lanceur d'alerte ɲɛsinna ne ma bi wa ok a ka nɔgɔ système judiciaire bɛ se ka segukaw tulo b'an na tɔnbɔkutukaw tulo b'an na ko eh, segu ligue ko problème b'a la k'i bɛ dɔ kalama a la u y'a fɛn bɛɛ ci n ma eh, an bɛ k'a étudier u y'a document bɛɛ ci n ma an bɛ k'a étudier yan'an ka se ministre des sports ma E ni ala sɔnna dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ se u ma an ni segukaw yɛrɛ ka ɲi ka ɲɔgɔn ye kuma la mardi o b'a sɔrɔ an tilala étude la n'an n'olu ye ɲɔgɔn mardi ni ala sɔnna jeudi an bɛ se ministre des sports ma pour que binkali b'a kɔnɔ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ minnu ka ɲi ka bila u ka hakɛ kɔnɔ u bɛ bila a kɔnɔ cogo kuyate ɲininkali damadɔ tɛkun don i fana la ɔ ko pour que ka kɛ yɛrɛwolo tɔnden jamana in kɔnɔ yan ko a bɛ kɛ cogo di nin ye dɔ ka ɲininkali ye fɔlɔ ɛɛ mas o ka nɔgɔn yɛrɛwolo QG bɛ yen komi nimoro bɛ maaw ta bɛ tila ka eh, mɛma ta bɛ tila ka nimoro di minnu bɛ contacter n'i bɛ yɔrɔ min na sinon a ka nɔgɔn ni o ye nimoro sɔrɔ ou bien ni yɛrɛwolo tɔnden ou bien i mana mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ coordinateur bɛ yen représentant bɛ yen mali kɔ kan n'i y'a fɛn o fɛn sɔrɔ an ka se k'a ka kulu sigi walima n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ an ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama olu de bɛ mɔgɔ bɛɛ don a la ka da i yɛrɛ ka kɛcogo kan ko k'i ɲininka ko est-ce jamana bɛ se k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ni i ka kan t'i bolo wa ko k'i ɲininka o la ma an tun y'o jaabi bɛn tun ye caman fɔ o la i yɔrɔ ne yɛrɛ nko kalanden ani nko karamɔgɔ hali bi dimasi an tun bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ka sɔlɔw ɲini n'o ye parce que mɔgɔ caman bɛ kanko in fɔ maliyɛnw ma bɛn kanko in na parce que dɔw bɛ ka kanko in fɔ mais kan sɛbɛnni ko o t'olu ka ba ye dɔw bɛ ka kanko fɔ kan kalanni an ka kalanyɔrɔ la o t'olu ka ba ye dɔw bɛ ka kanko in fɔ olu bɛ k'a kɛ kan bɛɛ ye n m'a faamu donc o bɛɛ gɛlɛya de b'an kan mais an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn yasa an b'an da don kanko la an ka kan sɔrɔsiw ɲini a cɛdenw mɔgɔw ka taa nko kalan mɔgɔw ka taa kalanw kɛ n'o tɛ u k'a faamu fana kanko bɛ minɛn min i ka kan de bɛ se ka d'i ma voilà ko mun de bɛ ka kɔnɔ ni kidali tɛ kɛ an ta ye bi ko k'i ɲininka o la i b'a dɔn an tun bɛ jɛɲɔgɔn dɔ kɔnɔ accord défense dɔ kɔnɔ ka taa se accord défense fana nana i sɛmɛ accord d'alger la kɔmi accord d'alger fana nana i sɛmɛ faransi ka position na donc o kɛra sababu ye kidali donni ko balanw donna a la mais bɛn bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na faransi ka accord défense ani mali cɛ la o tun kɛra sababu ye jamana tun taara fila de ye k'a daminɛ segu n'an bɔra segu kɔnɔ dɔrɔn a bɛɛ faransi ta ye avion tɛ se ka pan ka taa sɔrɔ a ma yamaruya di n'a fɔ choguel tun b'a fɔ cogo min na donc o bɔlen filɛ nin ye o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ a yira ko minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na olu bolonɔ bilalen sɛbɛn na olu tun kɛlen don k'u kalifa faransi la donc faransi fɛnɛ tun kɛlen don ka kidali ta ka di dɔw ma parce que o bɛɛ de tun b'a ka position kɔnɔ ka bɛ serval ka na fɔ a ye nin fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ donc faransi ka départ kɔfɛ sisan ɔ an bɛ ka min ɲini gouvernement fɛ o de ye puisque balan foyi tɛ yen bilen u ka fɛɛrɛ kɛ komi a yira ko hali minnu yɛrɛ tun ye tiɲɛnikɛlaw ye olu ko ko gouvernement de bannen don ka taa donc sisan an ka kidali minɛ komi a fara cogo min na mamadu yusufu fɛ tant que n'o ma kɛ an ka kɛlɛ jamana kɔnɔ ba- basigi tɛ se ka na quoi voilà mais tabarikala halisa eh, mais ɲininkali mais kiriko ta fan fɛ ma Ɔhɔn, dɔ fɔ i b'a kalama ko ni jamana kiri jɔra ne ma da a la ni mali mɔgɔ bɛna jɔ kiri tigɛ la mɔgɔ caman na dɛ mhm. ni kiri ko kɛra k'a jɔra a bɛ ɲɛ bi naani ma mhm. parce que kiri bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min na i b'o dɔn mhm. tiɲɛnikɛlaw de bɛ taa baga mɔgɔ ma k'o don jagoya kiri la sinɔn mali mɔgɔ tɛ kiri la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ o de kama kiri ko ta fanfɛ dɔw ko ko ka i ɲininka ɔ ko nationalité fila bɛ minnu bolo a tigi e, da sera ko bɛn katara mm. k'a ko ko jamana wɛrɛ nationalité b'a bolo ɔ mali fana ta b'a bolo ko olu bɛ ko o bɛ se ka kɛlɛ cogo di don nataw la pɔsubaw a b'o fɔ mɔgɔ kana bila yen nationalité fila bɛ min bolo nin fana dɔ ka ɲininkali ye a b'o fɔ k'a to o jamana de kɔnɔ yan sinon n'i bɛ an ka jamana kɔnɔ i tɛ se k'o fɔ o ye kelen ye fila ni double nationalité de b'i la e yɛrɛ de y'o reconnu ɔ i y'a kɛ jamana min na n'o kiri wulila i nɔfɛ c'est vrai i bɛ jamana min kɔnɔ bɛ se ka don janfa la parce que jɛɲɔgɔn bɛ jamana jamana ɲɔgɔn cɛ kiriko ta fanfɛ n b'a faamu hali bi double nationalité tɛ dɛ ni a yera ko français don n'a fɔ jean-yves le drian c'est vrai bi faransi bɛ k'a protéger mais a ka nationalité française tɛ k'a protéger dɛ donc ko o tɛ maa kisi ayi i tɛ kisi i bɛ na i bɛ kiri mɔgɔ kana kiriko in kɛ tulonkɛfɛn ye a labɛnnen don pour que tiɲɛnikɛla kana se ka foyi de ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mhm. mais an ka jamana kɔnɔ yan mhm. n'i y'an ka kiri lajɛ mhm. a bɛ wuli tiɲɛnikɛla de fɛ à 80 pourcent mais i b'a dɔn kiri fana jɔlen don tiɲɛnikɛla kɔfɛ k'a protéger à 80 pourcent n b'a faamu i b'a dɔn pratiquement o de b'an ka jamana kɔnɔ yan parce que c'est pourquoi kiri ti ban tuma bɛɛ kiri bɛ yen kiri ti ban mɔgɔw bɛ minɛ hali ni mɔgɔ taara nkalon fu de la bon mɔgɔ minɛba fɛnɛ min b'a kɔfɛ fɛnɛ asimi lɛtiri min cira asimi ma a b'a kɔnɔ dɛ mandat de dépôt ninnu caman ye fond de commerce de ye hmm. hali ni fu fɔra i ma n'i taara hmm. puisque e b'i ka honneur n'i ka dignité kɔ o ye siranyɛ ma voilà hmm. u yɛrɛ b'a fɔ u da la ko minɛli fu bɛ ko bilali fu tɛ bilali fu ye jumɛn ye i bɛ wari de bɔ pour que i ka bila hali ni nkalon dara i la ka fɔ a dɔnnen kɔfɛ k'i minɛna fu la i bɛ wari de bɔ pour i ka bila ok voilà euh, euh, euh, mama ta ko macron kan ka na algérie ko hakilina jumɛn b'i la o la mas yanni an ka don yen nɔ fɔlɔ i ye problème dɔ créer plateau in sanfɛ yan problème jumɛn a ye blaise tɔgɔ fɔ e kibaruya cira an ma sisan k'a fɔ ko blaise a été admis clinique dɔ la sisan sisan i tɔgɔ mɔgɔ ninnu to yen n y'a f'i ye n ko ambulance don ala k'a nɔgɔya maliyɛn yɔrɔ b'a la an bɛ dugawu k'olu fana n tɛna olu tɔgɔ fɔ eh, macron ka algérie taga macron ka algérie taga vous savez mhm. jusqu'à présent il n'a pas compris quoi mhm.

u menase gazi ko la k'a fɔ k'a bɛna gazi tigɛ et surtout u ka nord stream 1 irisiw ye menasi dɔ kɛ k'u bɛna a tigɛ tile saba dɔ kɔnɔna na ko ka entretien dɔ k'a la quoi entretien tɛ c'est pour que ka fiɲɛ tigɛ u la et n'i ye gazi tigɛ europe la nɛnɛ bɛ sɔn ka dadigi k'u la e Algérie gaz bɛ Algérie bolo donc Macron bɛ alternative ɲini na quoi pour que ni Russie ta tigɛra u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na pour que ka se ka dɔɔni sɔrɔ Algérie bolo walasa nɛnɛ kana u faga o b'a la et deuxièmement vous savez Mali ni Algérie gɛrɛla ɲɔgɔn na nin crise in sababu la parce que min bɛ an ni France ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ olu fana ni France ni ɲɔgɔn cɛ donc

au nom de, de, de l'Union européenne mm -hmm. ka na Algérie fana ka na fɛn dɔ ɲini nɔ tuguni quoi mm -hmm. i m'a faamuya donc gaz ko ka bon a la kosɛbɛ ensuite Mali situation fana bɛ a la kosɛbɛ quoi mm -hmm. i m'a faamuya parce que vous savez Russie ni Algérie fana ka surun kosɛbɛ mm -hmm. Algérie ka armement caman bɛ yen nɔ u b'a sɔrɔ u b'a sɔrɔ Russie de bolo la quoi mm -hmm. i m'a faamuya donc c'est pour également jouer sur ces leviers là aussi ka se k'a lajɛ u bɛ se ka proposition minnu kɛ Algérie u bɛ se ka Algérie récupérer cogo min na u bɛ se ka Algérie utiliser cogo min na mhm. eh, eh, comment dirais-je la Mali contre la donc a ka o tagali ninnu caman b'a la et puis après n'u sera ka u dɛn aussi ka se ka kuma ni terroriste minnu ye fana quoi mhm. oui an ma kɛlɛliko ɲɛfiya mhm. minnu bɛ yen nɔ i t'u dɔn wa alizeriyanw ka ca a la i m'a faamu donc a bɛ jusqu'à présent ka préparation de kɛ comment est-ce que parce que vous savez faransi b'a dɔn peut-être maliyɛnw caman de m'a dɔn halisa faransi b'a dɔn don min na n'ale ye mali perdu à 100 pour cent o don siga tɛ a la a ka rang mondial la a b'a perdu parce que n'a ye mali perdu à 100 pour cent c'est l'afrique a y'o de perdu Mm. donc fɛn o fɛn b'a to o tɛ kɛ faransi wuli ka don da fɛ mm-hmm. faransi kariyalen don bi mm-hmm. ah, makɔrɔn kariyalen don bi ka taga ŋunuma peresidan wɛrɛ ye pour que a bɛ se k'a sago sɔrɔ mali la parce qu'il pense que n'ale ŋunumana mali ye o bɛna yira k'a fɔ ko il a perdu o bɛna yira k'a fɔ ko mali ye sebagaya sɔrɔ mais en cachette il est capable aujourd'hui ka taga ŋunuma président wɛrɛ hali ni min yɛrɛ man bon kosɛbɛ pour que o bɛ se k'a dɛmɛ ka mali déstabiliser et moi je suis sûr que algérie tɛna bin a minɛn kɔnɔ raison pour laquelle waati dɔ la fana an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele diplomasi bɛ ka baara kɛ mais u ka kɔntine ka caman fara a kan epi ka tila ka maliyɛnw fana wele à un moment donné an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi jeu d'intérêt don keguya jeu don quoi faransi bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ale ni dɔ ka di kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ pour que ka anw yɔrɔ janya o tigi la et c'est le moment k'a yira faransi fana la i bɛ ka taga yɔrɔ min na yen dɛ e cɛ an n'olu ye daraka dun ɲɔgɔn fɛ i m'a faamu o la u bɛ ka jeu min kɛ a jeu a bɛ tiɲɛ quoi mais an fana kana dimi dɔrɔn k'a kɛ dɔrɔn ah non attends faransi tala alizeri pap non alizeri kɛra jugu ye fo ka non o ye makɔrɔn ka laɲini dɔ ye quoi mm-hmm. donc il va falloir de k'an k'o situation ninnu an k'olu faamu kosɛbɛ ka se ka olu gérer ben ko accord d'alger ko a application k'a bɛ niveau jumɛn na bi nin ye dɔ ka ɲininkali ye ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ plasiw la k'a sɔrɔ yɛlɛma hakilina t'u la ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ olu t'a la ɲininkali fila don accord d'alger ye fɔlɔ ye A kɔrɔdalize a pkasi k'a bɛ nin fɔ jumɛn a pkasɔ in teli an bolo an b'an kunda kogo la sa kɛ ka kɔrɔdalize lajɛ kasɔ bɛ cogoya min na an b'an kunda kogo la k'o lajɛ o ye ne ka jaabi ye ka jɛ a kɔrɔdalize ko ma mɛ n min ye amini siranraso ni jamana pɔsi siratezku o k'iplen don zan de sisan Aa o kɔni o ye jɔrɔnakoba ye mais yɛlɛma kɛra jamana sanfɛ legelege la nka halisa le poumon jamana yɛrɛ nimayɔrɔw o bɛ maaw bolo maa minnu n'u dusukun laminnen tɛ ni yɛlɛma hakilinaw ye u ka taabolo t'o ye au contraire u yɛrɛ bɛ maaw ka ci la maa minnu y'u bila yen système tɔgɔ la pour que ka se ka olu yɛrɛ de nafa pas ka jamana nafa quoi donc o la o gɛlɛya de bɛ ka hali transition sen minɛ hmm. ko caman na hali an bɛ vie chère ko min kɔnɔ o ko caman na e ma gouvernement yɛrɛ ko on dénonce hmm. voilà on condamne hmm. gouvernement yɛrɛ bɛ k'o fɔ nin pratique ninnu c'est parce que système min bɛ yen a bɛ administration bɛɛ la au niveau de, du ministère de l'économie au niveau de la justice a bɛ yen quoi éducation kɔnɔ yɔrɔ caman na du commerce a bɛ fan caman a bɛ jamana secteur bɛɛ la donc il faudrait que eh, jateminɛ de ka k'o la mais kosɛbɛ mm-hmm. pour que yɛlɛma ka senti à tous les niveaux mm-hmm. et de la façon la plus rigoureuse faudra que assimi choguel mm-hmm. malick diaw u k'u sɔnni sigi o de kan kosɛbɛ kola kuyate ko k'i i ɲininka ko fɛɛrɛ jumɛn de bɛ an ka jamana marabagaw bolo bi walasa sɛnɛ eh, sɔrɔ min bɛ k'a la o ka se ka jamana balo an kan'an jigi da eh, balo bɔli la kɔfɛ ka don an ka jamana kɔnɔ masa an tɛ se ko ka fɛɛrɛ fɔ mais fɛɛrɛ min kɔni b'an bolo mhm. an bɛ se k'o de fɔ mhm. zemas mhm. nin ye jamana de ye jamana min man ka se ka kɔngɔ cogo si la mali wawaye mais i b'a kalama ko an ka sɛnɛkɛ yɔrɔ a 80 pourcent talen don otage la sɛnɛkɛ yɔrɔ talen don otage la ka sabu kɛ kɛlɛ banbali ye mas mɔgɔw de bɛ bɔ dugu wɛrɛ la min t'u ka dugu ye ka taa dugu sigilen sɔrɔ dugu ka sɛnɛkɛyɔrɔ min na san kɛmɛ saba san kɛmɛ naani san kɛmɛ duuru k'a bɛɛ minɛ k'a sigi n'a ye ale tɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara k'a la mas bi u ye sɛnɛkɛlaw baara bolo bɔ sɛnɛ la ka na fonctionnaire zonbaw u tɛ fɛn sɔrɔ sɛnɛ la mɛ ka taa yira mɔgɔ la dɔrɔn nin ye n ka foro ye ka taa sɔrɔ u bɛ min don foro la hali u t'a jagata sɔrɔ mɛ parce que u bɛ nafolo suɲɛ jamana kunna u b'a ta ka injecté a kɔnɔ u bɛ nafolo min don a la walahi o t'a la a- hali u t'a 25 pourcent récolté ouais. kɛlen bɛ ka sɛnɛkɛlaw bɔ baara la k'olu de bila yen n'i taara an ka jamana fan o fan fan bɛɛ périmètre irriguéw bɛ yen minnu ye yɔrɔ labɛnnen ye ni ji bɛ walangata ka don a kɔnɔ mhm. bi u y'a bɛɛ bɔ valeur la sisan o yɔrɔ bɛ ka feere mɔgɔ ma k'a kɛ bariso ni mɔgɔw siyɔrɔ de ye sɛnɛkɛyɔrɔ minnu dabɔlen de sɛnɛ kama a sigi cogo yɛrɛ de b'o kɔnɔna na mhm. n'i ye jateminɛ kɛ ala ye mali sɔn yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni diɲɛ mago bɛ sɔrɔfɛnba minnu na mhm. n'a fɔ alikama n'o bɛ wele ko blé mhm. n'i taara tɔnbukutu ni dire n'i y'olu yɔrɔ lajɛ i b'i masa sigi ala ma mhm. mɛ mas bi baara tɛ ka k'a la ka taa selenge an kɔrɔ selenge u ka périmètre irrigué min bɛ yen u bɛ tiɲɛni don adamadenw kunna cogo min na i b'a ye ji de bɛ di mɔgɔ ma u ka sɛnɛ kɛ mɛ o yɔrɔ kelen na jitanya bɛ dɔ bali sɛnɛ la ji fana caya bɛ dɔ bali sɛnɛ la donc u ye a halaki k'a da ka b'o kɔnɔna na u nana an ka sɛnɛko ɲɛsin nɔgɔko min ma cɛ magoba tɛ nin na sa o ye jamana kɔnɔ ja angɛrɛ ko wa angɛrɛ fasugu ninnu b'an bolo yan ca mago foyi tɛ na assolement bɛ yen jachère bɛ yen i b'a ye k'a fɔ an mago bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na o ye dugukolo fɛnsɛnnen b'an bolo cogo min na o de ye sɛnɛ dɔ ka se ka kɛ ɲinan ni dugukolo nɔgɔ taara duguma sɛnɛ wɛrɛ ka k'a la min lili bɛ taa sanfɛ ka taa sɛnɛ yɔrɔ dɔ ka bila a nɔgɔ ka don a yɛrɛ an ka taa diɲɛ anw bɛ yen de fɔlɔ an b'an girin ka taa pɔsɔni dilan an ka foro kɔnɔ k'o di ka bɔ o kɔnɔna na bi an bɛ ka sɛnɛko kɛ fɛn damadɔ ye n'o ye an bɛ malo ni fɛn minnu dan mɛ diɲɛ dɔnni y'a yira k'a fɔ ko hali ni yiri turu k'a kɛra sɛnɛfɛn ye bi kungo zirani yiri ɲɛji n'i y'a turu a kɛra sɛnɛfɛn bi olu yiriw diɲɛ bɛɛ de mago b'o la parce que an bɛ soda ninnu an bɛ fɛn o fɛn b'an bolo boîte kɔnɔ fɛn caman b'an bolo n'olu tɛ a tɛ se ka dilan an ka kɔnpirime ninnu bɛ dilan n'o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ dilan n'o ye bi mɛ mas bi olu kɛlen don an bolo i ko fɛn fu ka taa sɔrɔ bi kungo sira ni yiriɲɛji bɛ se ka mali don da la mais baara tɛ ka kɛ ni nin si ye donc proposition min b'an bolo mm. o de ye ka nin fɛn ninnu don ba la mais min bɛ gouvernement bolo an ni gouvernement ma sigi fɔlɔ k'o kuma fɔ ok an bɛ ɲininkali an bɛna a tɛnku mɛmɛ ta la nka yan'o cɛ eh, honorable musa ko k'a ka foli lase aw bɛɛ ma mhm. Ben yelimanikaw tulo b'an na a caman ye bataki ci an ma ko fo ɲininkali in ka kan ka k'i la ko fɛn min ye gɛlɛyaba bɛ an bɛ don min na i ko bi yelimanikaw u n'u ka préfet ni ɲɔgɔn cɛ eh, ka sababu kɛ impôt sarali ko ye ko cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ ka sɛgɛn a la u bɛ san bi seegin na k'u tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ ko yala ko i bɛ problème in kalama yelimanikaw ko ten eh, n ye problème kuma mɛn mais n t'a kalama i t'a kalama n pas le fond du dossier mais n y'a kibaruya mɛn comme i y'a fɔ tan cogo min mais mhm. n t'a dɔn mhm. donc euh, ni u sera k'u ka numéro ci mhm. o kɔfɛ Eh, an b'u wele mhm. donc an b'a lajɛ an bɛ se k'a dilan cogoya min na mhm. an b'an seko kɛ mhm. donc n'u sera ka numéro ci o bɛ diya an ye kosɛbɛ sinon an t'a kalama mɛmɛ ta ko yala yɛrɛwolo kɔnɔ ko eh, laɲini bɛ aw bolo ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ fɛ ka don armée la volontariat sira fɛ ka a ɲini faso fɛ comme yɛrɛwolo ye tɔnba ye walasa aw mɔgɔw ka se ka taa ko yala o b'aw ka porozɛw la ko k'aw ɲininka an bɛ an bɛ min fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn c'est à dire yɛrɛwolo ko la mhm. eh, ni laɲini ninnu caman na ani litisɔli ninnu fɛn caman na mhm. c'est à dire chaque mardi mhm. an bɛ kɛ QG la i m'a faamu donc fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw b'an sɔrɔ an b'a discuter o ye kelen filanan ye jumɛn n'a tila yɛrɛwolo de ye wele da a ka sortie officielle senfɛ k'a fɔ État k'a fɔ dɔrɔn ko a mago bɛ nin sɔrɔsi hakɛ la a b'a mobiliser k'a di État ma mhm. donc o balle bi État ka camp kɔnɔ jusqu'à présent mhm. an bɛ ka olu olu jaabi kɔnɔ kan mhm. mais en ce qui concerne le reste la mɔgɔw ka na fɛn caman bɛ yen nɔ olu ti plateau kan na plateau mm, plateau kan na kuma voilà olu bɛ discuter uh-huh. discuter uh-huh. c'est à dire sur le terrain mm-hmm. et puis an b'a caman reçoit chaque mardi ni réunion banna an bɛ mɔgɔ caman reçoit mm-hmm. an bɛ discussion caman kɛ parce que mm-hmm. fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ yɔrɔ jan fɛ mais n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min na solution bɛ yen nɔ yɛrɛ quoi mais a bɛ kɛ a b'a fɔ k'e k'a kɛ mais i b'a sɔrɔ solution b'ale yɛrɛ bolo mm-hmm. mais n'a nana dɔrɔn si vous discutez mm-hmm. ale yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ale ka problème ale yɛrɛ bɛ se k'a gérer k'a sɔrɔ hali ale yɛrɛ kun ma se a ma donc ni mɔgɔ bɛ se ka na ça serait très bien Ben ko k'i ɲininka ko an bɛ a la ko an ni Russie la ka di an ni Russie la ka di ko nka ko Russie ka gouvernement maa kelen ma se yan kabini an n'u ka jɛ daminɛra ko mun na parce i b'a dɔn dɔw bɛ ko kɛ ni jago de ye jago yɛrɛ yira cogo di masalela o la nana sema yalala min anw ka jamana kɔnɔ yan yɛrɛ yira don ye kute ne ba dalen mati vi kute ne dalen kɔnkɛ i sɔn tɔɔrɔ seri ye psa qu sa difiti suma dipmati kɛ ɲagari ɲagarilabɔw don quoi donc a bɛ i b'a fɔ an ye nin kɛlɛba min kɛ tan ni nin kun ye mɔgɔ dɔw ye u bɛ moribayasa dɔn i b'u ye misi fagaw la wa y'an ye kɛlɛ kɛ faransi tagara an t'o kɔnɔ quoi an bɛ k'an ka jamana libérer an ye étape ba dɔ kɛ donc on va continuer jusqu'à la victoire finale mɔgɔ min nana ko ɲɛnabɔ kama o tɛ tɔgɔ ɲini na quoi o tigi bɛ jaabi ɲini de la donc pour nous les Russes ne sont pas dans ça mais ni ala sɔnna a ma n'a wagati fana sera n'u ka ɲi ka se an ka jamana kɔnɔ par voie officielle o fana bɛ lase ni eh, Sergei Lavrov ka ɲi ka na jamana kɔnɔ don min na o fana bɛ lase n'o fana kɛra don min ye donc o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ k'a a ŋaniya jɛlenya kan quoi o b'a sɔrɔ fana a b'a kun bɔ quoi voilà

jamanadenw ka cidenw de don donc mɔgɔ o mɔgɔ yɛrɛ ye nin kɛlɛ kɔnɔ a k'a dɔn ko bɛn ninnu bɛ olu de ka baara la an kɔni ta ye cidenya de ye a bonya bɛ sigi maliden bɛɛ de ye maliden bɛɛ komi an y'a fɔ cogo min na an nana sɔrɔ dɔw b'a kɛlɛ la Cheick Oumar Sissoko ninnu b'a la aminata daraman tarawele ninnu b'a la dɔkitɔri umaru mariko ninnu b'a la ka taa se fo n'a ɲɔgɔnna si caman an bɛ don min ko bi olu bɛɛ ka bonya b'an yɔrɔ hali ka taa siw la mori keyita n'a cɛ wari jukɔrɔ ninnu caman ma caman an bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ ka e fma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinon kɛlɛ min na filɛ ka kɛ an dara a la ko jamana in kɔnɔ a mɔgɔ de bɛ sɔrɔ minnu b'a porter hali n'a sɔrɔ o man ca wa a m'a dɔn k'u bɛ se sɔrɔ dɔn patima ni maliden bɛ k'a jansa de ok mais bɛ ta ko ka e ɲininka ko mun na halisa eh, faransi taara ko maa caman de tun b'a fɔ ko faransi de b'an ni kidali cɛ k'u taara bi mun na kidali ma kan ta ye nin y'a ɲininkali na ko sabanan de ye non ɲininkali caman bɛ yen non u bɛ fɛ ka fɛn dɔ mɛn malheureusement an tɛ se ka fɛn dɔ f'i ye mais an bɛ min f'i ye kidaliko la o k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min jɔ makɔrɔn fɛ mɔgɔ min ye barikani gɛn sidiki ye kɔrɔmatigɛli dɔ kɛ mɔgɔ minnu sen karila ko faransi ka taa i b'a dɔn olu tɛn'u sigi ka a to yen non kɔni ko mɔgɔ dɔ bɛ o dugukolo kelen kan o jamana kelen kan ye k'a bɛna yɔrɔ dɔ ta k'a sigi ni o ye non mais mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu surtout yɛrɛwolo la n bɛn'a fɔ pour que ka mɔgɔ caman bila à l'aise bi bi na yɛrɛwolo yelen don i b'a fɔ ko ko gouvernement dɔ hali n'a sɔrɔ ni a bɛ fɔ ten dɛ voilà yirawolo yiri n'a gouvernement n'an kumana dɔrɔn u b'a fɔ ko gouvernement de y'a fɔ n'an kumana wa gouvernement de o de y'a to an b'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na an b'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na mais mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen fɛn caman wɛrɛ bɛ yen a bɛ jɔ déjà mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen u yɛrɛ bila logique caman kɔnɔ n m'a faamu parce que fɛn caman yera fɛn caman faamuna kidaliko ni ala sɔnna a ma an tun ye dati yɛrɛ di o meeting dɔ b'an bolo kidali a bɛna taa meeting meeting dɔ b'an bolo kidali an y'a fɔ ka tɛmɛ a kow bɛ yen hmm. donc mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ tɛ fɛn fɔta ye hmm. fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ waati ma fɔ n'i y'a fɔ i b'a tiɲɛ bɛn ko walasa bɛn a bɛ sinsin halisa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko est-ce que aw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ docteur umaru mariko ye walasa jamana bɛ yafa a ma oui donc mas an y'o fɔ an y'o fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kan ka kidaliko in ko mɔgɔw k'u muɲu wagati wagati ko don mas u k'u muɲu wagati ko don wa an ma da la yɛrɛ ni muguci bɛ kɛ ka taa yen mas tuguni an ma da la nka u k'u muɲu ko wagati ko don min ye dɔkitɛri umaru mariko ka ko ye donc an ka eh, jateminɛ ye min ye mɔgɔ bɛ se ka bila fili la mɔgɔ bɛ se ka lafili mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ i b'a sɔrɔ eh, i ma nkalon tigɛ mais i ye lase jugu kɛ mhm. peut-être dɔ bɛ kɛnɛ kan e tɛ yen mhm. n'o ye kibaruya min d'i ma a dɔw la i bɛ se k'o lase mhm. en tant que président de parti en tant que patron de presse parce que réseau Kayira ɲɛmɔgɔ don donc souvent o bɛ se ka kɛ mais pour nous min ka kan armée kɔni ne kɔni b'a dɔn a bɛ se ka dimi sɔrɔdasi dɔ kɔrɔ mais a tɛ bila a ka armée la quoi et puis umaru mariko bɛ jamana in fɛ quoi o seereya bɛ ne bolo ko umaru mariko a bɛ jamana in fɛ o seereya bɛ ne bolo donc maintenant an bolo ko so sen naani nka a bɛ tɛrɛntɛ donc an y'o nsana mɛn usubi jan an balimaw da ye o bɛ se ka kɛ an kɔni ka faamu na k'a lajɛ ka eh, umaru mariko parce que a yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ ko in na mas mhm. donc ni ala sɔnna a ma mhm. anw kɔni ka dɛmɛ o tɛ o tɛ ko kura ye a b'a yɔrɔ dɔn anw ka dɛmɛ a ye ne kɔni t'a yɔrɔ dɔn mhm. donc voilà an bɛ yɔrɔ min na sisan an bolo gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka bɔ yen cogo min o de ka ɲi ka kɛ priorité ye parce que n'o gɛlɛya bɔli ye n'o baaraw ma kɛ ni eh, gɛlɛya wɛrɛ bɛ se ka na n'a kɛra yeliw ni fɛn camanw ye donc pour nous a bɛ se ka dilan a bɛ se ka dilan fɛn caman bɛ yen ni eh, kuma dɔ n'a fɔra ko kuma dɔ jɛgɛnna kuma wɛrɛ bɛ se k'o la tilen quoi anw ka faamu na tabarikala donc bakuruba la o de ye ne ka jate i ka kuma kuncɛ kuma kɛ ka bɔ kuma la Nka kuma vie chère bɛ yen ko aw ye lettre min ci k'o ye caman bɔ a la ko mun b'aw bolo halisa vie chère ko la an ma tila parce que an ka ɲi k'a lajɛ an ye bataki dɔ ci président de la République ma o bataki min an ka président la président de la transition de an ye bataki dɔ ci colonel Assimi Goïta ma Euh, par rapport à ça mm -hmm. donc an ye fɛla caman fɔ a la dɔw kɛra mm -hmm. mesure palliative dɔw kɛra mais mesure dɔw bɛ yen qui vont mettre définitivement fin mm -hmm. à cette question de prise d'otage mm -hmm. du milieu commercial malien mm -hmm. donc an y'o an y'o proposition kɛ nous allons continuer aussi ka insister mm -hmm. pour que o baaraw bɛ se ka bila sen kan parce que dɔ bɔra vie chère la nka halisa a tɔ bɛ yen dɔ kɔni bɔra a la halisa belebeleba fana bɛ yen mhm. donc ça c'est important k'o mhm. signaler mhm. an ka kumakan laban ye min ye eh, n bɔra ka an ka karamɔgɔ ye eh, diinɛ dɔnbagaba ye Mahi Watara ka lase dɔ lamɛn bi a ko eh, ala ko ta ala kota jurumu na n'o ye kabayila jurumu ye mhm. min ka kuma bɛɛ o ye filankafo ye mhm. ka dɔ fara ala kan mhm. nka o kɛra ala ma dugukolo yɛlɛma ko ala ye dugukolo yɛlɛma taabolo min na k'o de kɛra cɛ tɛ muso tɛya ye ko parce que k'a yɛrɛ bɛ adamadenya yɛlɛma ko halisa ko ka nin taabolo in kɛ taabolo barikama ye ko ka kɔkɔrɔmadon k'a la donc an b'a fo o la kosɛbɛ eh, ni an tun b'a dɔn k'a bɛ t'o sira de fɛ o de y'ale ka laɲini ye mm-hmm. eh, a bɛ diinɛ kuma de fɔ ani faso jɔli kuma donc o kɔ mm-hmm. ka maliyɛn bɛɛ wele le 22 septembre mm-hmm. an bɛna wuyangili min boloda ka ɲɛsin MINUSMA gɛnni ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pepulu maliyɛn bɛɛ jɔlen ka to an ye eh, busamisɛn tugu Barkhane na cogo min na mhm. an k'o busamisɛn kelen ta mhm. pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na mhm. donc k'an kamaradiw fo ani minnu bɛ baro la n'o ye Aminata ni siriki ye ka mediyaw fo page fɛn fɛn y'an bila direct la ka Peace FM mɔgɔ bɛɛ fo gɛrɛya ma ɲɛmaba n'o ye mari cɛfin mariko ye a bɛ ka bugula fo tarikala ka an kamaradi tɔ fɛn fɛn bɛ salle kɔnɔ comité pilotage mɔgɔw an ka financier Amidu Kebe papiy'a mɛn coordinateur de la commune 6 soldat ni balaw la brigadier k'a tɔ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ yan kamaradi frère donc an bɛ bɛɛ fo tarikala ko ka kuma dɔ f'i ye k'i k'a fara i ka ɲininta kan Senukaw ko u lafiyalen tɛ bi yen ko kabini poste kɔni bɔra yen halisa an mutiyasi bɛ yen o k'a f'i ye n'i bɛ se ka u dɛmɛ sira min fɛ k'i k'u dɛmɛ o fɛ baasi a bɛ fara siriki kuyate ka don wala ko k'o f'i ye ala k'an dɛmɛ amiina kuyate ɔ kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye i fan fɛ masi n bɛ kuma kuncɛ ni min ye bi c'est que i ka ɲininkalikɛlaw ka ɲininkali ɲɛna mais gan min b'a la o bɛ ka kuma n'a fɔ aw ye gouvernement ye aw ye gouvernement de u kana révolution in bɔ a minɛn kɔnɔ c'est une révolution citoyenne masi n'i bɛ jama ka ci la ni jama bɛna ci f'i ye jama ka kan ka ciko fɔcogo dɔn o t'i n'a fɔ i bɛna ci fɔ sogɛli ye a t'i n'a fɔ i bɛna ci fɔ abulɛ jɔbu ye ou bien n'i bɛna fɔ asimi ye o bɛ fɔ ni foroba miirinaw ye o ye kɛra majɛ ye ciw nacogo la masi an ka jamana san o san a bɛ miliyari tan ni naani de don kiri la kiri musaka miliyari tan ni naani kɔ mais miliyari tan ni naani kɔ bɛ don kiri la jamanadenw tɛ ka jigiya sɔrɔ hmm. mais mas hmm. san o san kiri bɛ musaka min tiɲɛ maliyɛnw kunna dugukolo darakili sira fɛ mɔgɔw ka so cili sira fɛ mɔgɔw bɛ taa fo ka tali min kɛ kun na kun min n'a t'a kun bɔ ka taa se nafolo min bɛ minɛ hadamadenw na est-ce que maliyɛnw sigi ka miliyari hakɛ jateminɛ san kura an bɛ nin kelen wele kiri kiri kiri kuma in na don n'a nataw la. masi c'est des milliards. ni ala sɔnna parce que i b'a dɔn maliyɛn ye mɔgɔ dɔ ye. u bɛ baara kɛ quoi hali n'a sɔrɔ k'a fɔ k'a baara kɛ jama ye a ka gɛlɛn kuma dɔ la mhm. mais maliyɛn mako tɛ ko caman na mhm. mais maliyɛn bɛ nafoloni min kɛ ka taa ka du jɔ san tan san duuru mhm. kiri kan dere fɛ dɔ bɛna a bɔ a bolo u bɛ miliyari hakɛ min tiɲɛ le citoyen lambda kunna san kɔnɔ ni mɔgɔw ye tan duuru yɛrɛ ma k'a évaluer c'est énorme tabarikala mas an bɛ bɔ kiri la ni min ye mas a fɔ asimi ɲɛna hmm? ko mali kura ko min an bɛ ka kuma fɔ foroba ca kɔnɔ a ma se a ma se tribunal kɔnɔ a ma se a ma se tabarikala voilà ni ala sɔnna merci beaucoup dirisa ɔ e ka eh, kuma kuncɛ kuma bɛ kɛ jumɛn ye eh, mas n bɛ dakuruɲɛ fitinin fɔ eh, umaru mariko ta yɔrɔ la je pense que nin waati in na balle fana bɛ u ka camp na dɔɔnin jɔn ka camp mariko ka mɔgɔw ka camp na a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ yen a jɛɲɔgɔnw bɛ yen a terilakaw ni fɛnw bɛ yen nɔ a dɔ la ni olu ye pas dɔ kɛ ka na apaisement na a tila caman na a bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ parce que à un moment donné n kun ye lettre d'excuse ko kumaw bɛɛ mɛn mais après n ma fɛn wɛrɛ mɛn a la tuguni donc u bɛ se ka fasodenw yɛrɛ u bɛ se ka dɔ b'o ka dimi na o bɛ se ka dɔ bɔ fɛn caman na mɔgɔ caman bɛ se ka sen don a ko la ka da o yɔrɔ kan donc olu fana ka essayer k'o pas kɛ parce que au début u tun ye communiqué caman ni fɛn caman kɛ mais a ma taga dans ce sens la u bɛ se ka caman bɔ a la ensuite n b'a laban ni min ye n b'a fɛ maliyɛnw ka an faamu u ka an dɛmɛ an ka nin kɛlɛ in kɔnɔna la parce que an bɛ ka kɛlɛ min kɛ mas i b'a dɔn a kɛlɛ fanga ka bon kosɛbɛ ça demande beaucoup d'effort et puis mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ tellement que kɛlɛ effort ka bon n'i ko k'i b'u détacher ko ka t'u bila baara wɛrɛ la a bɛ sɔn ka jouer kɛlɛ kan par exemple sidiki filɛ nin mhm. aujourd'hui an ka lutte sociale fanga bɛɛ sidiki kan mhm. donc à un moment donné tellement que sidiki jɔra ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna la mhm. à un moment donné a bɛ saturer ko bɛna caya ma an b'a dɔn gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan an b'a dɔn difficulté bɛ yɔrɔ caman na mais an ka priorité di kɛlɛba dɔw ma fɔlɔ an ka gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ an ka se ka olu ko gɛlɛyaba ninnu bɛ yen nɔ n'o banna waati min na fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ sinon n'an ko k'an b'a bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ an b'an to lutte sociale kɔnɔna la an bɛ balo min na o y'a sɔrɔ faransi segira ka na yan nɔ tuguni o dun tɛ an si ka hɛrɛ donc mɔgɔw ka an faamu u ka an dɛmɛ a kɛlɛ la ni ala sɔnna ma merci beaucoup jɛmukan in kɔrɔlen ɛri fila don nka dɔ sababu la a kɛra ɛri saba ye a y'o layidu ta n ye kabini waati jan k'a fɔ ko ni yɛrɛwolo debout sur les remparts u bɛ plateau kan a bɛ kɛ ɛri saba ye an b'a fo kosɛbɛ a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ an bɛ foli ni tanu an b'o lase a ma an tun bɛ page o page sanfɛ ka a bɛɛ lajɛlen fo eh, nin wagati in na ka peace fm lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ala ka mali kisi ala ka an kelen